Moni ndine Jack nde kwapangika nkhani yoopsa kwabasi ku Zambia kwa aneba uko eti tagwirani chakumwa ten ticheze. Akuti mayi wina wa zaka 26 dzina lake Mary Kachilika ndoti ali pa banja koma iye ndi mkazi wachiwiri oti abambowo ali pa mitala, pali mkazi woyamba iye second wife nde mkazi woyambayo dzina lake Fane Kanyinji ali ndi ana awiri wina wa zaka 6 wina wa zaka ziwiri. eti pamene Mary Kachilika, mkazi wa number 2, alibe mwana. Ndati pa 25 February 2026, February yemwe uno, akuti amayi a ana anawapatsa ana chakudya nkuwakhazika panja kuti adzidya iwo nkumagwira ntchito zina pakhomo, kenako anaona kuti ana aja sakuwaonanso panja apo. koma ati anamva kulira amamva kulira kwa ana awo nde amathamangira njira yomwe akumva kulira kwa ana kuja eti sono ati chomwe chinachitika nchonena kuti amayi achiwiriwa Mary Kachilika anapeza ana aja akudya amayi awo palibepo nde anawanyamula kumathamanga nawo kulowera ku mtsinje pamene ana aja anayamba kufuwula kumalira amayi aja ndikumalondola amayi awo kunena kuti "Ah, ana anga ndasiya amadya apa Nkuyamba kulondola kunena kuti akumveka ngati akulira kuchokera uko. Iwo aja kuthamanga kupita kumene kuja. Tsono a Mary aja anatenga ana anzawowo nkuwavungira mu chani mu mtsinje. Akuwavungira mu mtsinje, msodzi amapanga zake anawaona ndikuyamba kuwathamangisa kuti chifukwa chani waponya ana mu mtsinje. Uku amayi awo a ana akutulukira akunena kuti chachitika ndi chani. Msodzi uja akumuthamangisabe mayi uja akuti waponyera ana awiri mu mtsinjemo. nkumgwira mzimayi uja tsono tsopano anagwidwa Mary uja akumfunsa kunena kuti chachitika ndi chani ana wawaponya kuti ndefu ndi mantha ndi mantha nanga si waonedwa analoza kuti ana ndawaponya patipo ana ndawaponya apa msodzi uja kuyitana anthu kuno kuno kuno kuno anthutu basi kutani anthu kuthamanga kupita ndi chani msodzi ati ndamuona mayiyo akuponya ana awiri mu chani mumtsinjemo. Basitu anthu ena anamumanga mayiyo ena kuyamba kusakasaka mumtsinje muja ana nanga si wawaponya madzi awatenga ana aja nde akhala akusakasaka ana aja nde wapezeka ndi mmodzi so far. Abambo awo ana anali ali kuntchito samadziwa kena kali konse mmene zonse zimatani zimapangika. A Mary Kachilika amangidwa so far wapezeka ndi mwana mmodzi akadasakasakabe mwana winayo nde ati apolisi akupanga suspect kuti wapanga zimenezi mzimayi chifukwa cha nsanje ati chifukwa choti iye analibe ana amampangira nsanje winayo nde monse amakhala pamenepapo wakhala akulingalira kuti angapange chani kunena kuti ii zoopsa zochititsa mantha kunena kuti osangochokapo pakhomopo bwanji ngati ukukanika kukhala ukuzunzika mumtima kungochoka koma mpakana kuwapanga ana chiwembu zoopsa kwambiri koma ndi zomwe zikupangika ku Zambia. Thupi la mwana amene wapezeka ndi mwana wa zaka 6 yo amene sanapezeke ndi mwana wa zaka ziwiri. Munthu ukakhala ndi ana ngati ufuna kukwatira munthu wina aliyense kaya ndiwe mzimayi kaya ndiwe mzibambo kumayamba kaye mwampima munthu uja kunena kuti kodi uyuyu mtima wake kutenga nthawi kumudziwa angawakonde ana anga angawalere ana anga kupewa zinthu zoopsa ngati izizi.